Lero tidzukire ndi amayi Patricia Kaliati kungoperekatu malangizo pamene paja kwa amuna onse nde kokaperekera kwakeko kukhalanso ndi ku parliament'ko akuti mukasankha akazi kubala nde mukulingalira zota mulingalira kuti adzikupatsani mtendere? Idayamba yendako kuti no formula imeneyoyo? Aaa tamakhani serious-so amuna. Ai akweninsotu nde paja mayipatsa moto eti. Tatiyeni tionere limodzi akakaka kenako tipitiliza nkhani yathuyi kuti kwenikweni tingatolepo ziti ndi ziti mamawa wa lero.

Chabwino, mmene taonera pamenepo kumveranso limodzi koma tichitebe mwa mwambo wake panopa pa Justin Tech Malawi kapena ku Malawi Trends paja timadzayitanthauzira kaye. Akunena kuti tu, Inde ndi zoti no ndi zomvetsa chisoni zokhudza kunena kuti amuna akuzimangilira, chiwerengero cha amuna kuzimangilira chikuchuluka. Komano ndi nkhani yonena kuti nthawi zina zakenso kusankhanso mkazi ndi komwe kukumavuta amunawa nde muzisankhanso bwino. Osakasankha mkazi kumene mukasankheno mkazi basi ku bala komwera mowa, ee? Muzikasankha mkazi no kaya kuti, ee? Woyendayenda. Amene uti mukasankha akazi olongosoka zotsatira zake muziyembekezera zotani? Akupatsani headache ukoko basi ndiye kuti mupezeka kuti mwazimangilira. Ndiye ziyambenso makamaka malo okasankha okasankha akazi komanso ndiye kuti nthawi yokasankhira akaziyo tasinthanitu amunanu. Ndetu ndifunsobe lomwe lotuti nkhani imeneyo ikuchokera kuti ingoyambira pamenepa? Nanga tamakambirana nkhani zokhudzana ndi kunena kuti amuna akuzikhwedza chifukwa cha mavuto osiyanasiyana, ena mwa mavuto amenewo kukhalatu mavuto a m'banja basitu amuna kungolingalira zoti no azikhwedze ayi ndithudi malangizotu abwino kuchoka kwa mayi Patricia Kaliati tingatolepo zoti chani? Choyambiliratu ndi chonena kuti its undisputable kunena kutitu amuna akuzimangilira pa zifukwa zosiyanasiyana kunoko ku Malawi palibe amene angatsutse zimenezozo ndipo zikumachitika almost everyday anthu kuzimangilira amuna kuzimangilira. Kodi zifukwa zake ndi zotani? Mmene akunenera Kaliatimo pali nde kuti no nkhani yokhudzana ndi za m'banja, pali nkhaninso ya ma pressure osiyanasiyana, he ena zingongole ndi zina zoterozo, enanso kulephera kuti no kodi ndikwanisa kusamalira banjali? Nde ndipange bwanji? Eh, ndingothawa udindowu kuti kuzimangilira. Eh, pali zambiri ndithu komano nde kuti za m'banjazoso ndi zina zomwe no zikumakolezera. Nkhani ya kasankhidwe nde ndiyofunikira mmene akuneneramo, its unfortunate kunena kuti no anthu timasankha molakwika. Panopa kuti mukapeze amuna amene ali pa banja ndikuwafunsa kunena kuti kodi no inuyo mutapatsidwanso mpata kunena kuti no mukasankhenso kodi mungasankhenso akazi anuwa? Hey, amuna ambiri azinena kuti ayi sindingapange zimenezo. Okay, panali incident ina yake ndinazapitako mtauni this week nde ulipezeke zonena kuti basi ndikubwera ndafika no chakwathu chakuthanki kukwera 23 ndakwera no njinga yakabaza ndimamfunsa wakabaza uja amwene bwa ndinu okwatira aziti ya ndine okwatira kucheza pamene paja eh, man to man kenako ndimamfunsa kuti bwanji Moyo wa banja ukuyenda bwanji? Aziti eeh amwene aah ukuyenda pang'ono pang'ono ndati okay bwanji aziti aah amwene basi nanga si tinazilowetsa kale mmavutowa ndikuti aah nde mmavuto mukhoza kudzitulutsamo kodi muli ndi chikhumbokhumbo chofuna kudzitulutsamo mbanjamo akuti amwene eeh ayi ayi basi amwene sindikamba zambiri ndati mmene okay chabwino. Ndikufunsani funso, atakupatsani chance kunena kuti mubwerere mukapangenso chiganizochi kachiwiri, mukanakonda kupanga chiganizo chonena kuti no mukwatirane ndi akazi anuwa akuti ah amwene sindikanayerekeza ndipo sindingayerekeze amwene akazi anga akundipatsa akundipatsa pressure kwambiri. Amasokoneza mutu amwene. Ndinkaziona kuti no nde ndathamanga thamanga konsewo kuno ndalimbana ndi magaya nde kuti ama minibus pa tank pa adziti suntha suntha always tasunthana apa tasunthana akabaza tilimbane ndi magaya apa lane kaka madusa titukwana makasitomala ma debate chani chani tipalase tatopa nde kuti no that was a hectic day tsiku lonena kuti no ladzala ndi zinthu zoti no ayayaya mutu waboila Ndikukafika kunyumbaso ndekuti ndikakumaneso ndekutino ndi mkazi wangaso akandipatsaso headache ina amwene. Kunsewu headache kokasaka kukafika kunyumba headache mutu okhaokha amwene ayayayayaya ayi ndimaona ngati kunena kuti mkazi bwezi ndekuti akumandipasako mwina kamtendere kena kake kuti ndikakafika kunyumba kuja zizikhalako zosiyana koma amwene simene zilili amwene mm, ayi nasankha koma eh, dasankha molakwika amwe dasankha mopupuluma mwaiona This is just to say kunena kuti no amuna ambiri zomwe ndikunenazi nde akhoza kugwirizana ndi ochepa chabe amene anganene kuti ine nde ndikadakabwera ndingakamsankhenso mkazi wangayu ndi ochepa kwambiri chifukwa chani zisankho kusankha molakwika anyways Pali zina zake its irreversible eti akutero ka irreversible sitingakwanise zonena kuti tizibwezeretseso zimenezozo zinachitika zinachitika whats done is done basi mkuyenera muvomereze and work with what you have muli nde kuti ndi akazi anu kaya ndi chiphinjo Inuyotu nde mukuyenera muvomereze amenewowo ndi akazi anu munasankha nokha ndeno mukuyenerano muvomere zotsatira za chisankho chanu. Chabe kunena kuti mwina mwake kumakhala pansi ndikumakambiranaso ngati pena pake palakwika chani ee kuyesa kumvanako basi kuona kuti mungapange sort out bwanzi za moyo wanu one two one two mukupita pasogolo komano ngati zalakwika pressure yakula kwambiri osati mpakana kumaganiza zokazimangilira ok Ndeno kwa achinyamata ano alipotu achinyamata amene pakanali pano akusaka ndithu kuti no apeze a- akazi oti no akhale nawo moyo wawo wonse muziwe zonena kuti its not by accident eti zoti izi zikuyankhulidwa izi sizikuchitika mwa ngozi ndi sizabodza kapena kuchekeneredwa zikuchitika zonena kuti zisankho zimene amuna ana- anachita zikuwazunguza panopa zomwe zikutanthauza zonena kuti Inuyo muli ndi chance chimene iwowo anachiphonya mwamvesesa eti? Inuyo chance chanu chafika kusankha mkazi olongosoka. Khalani pansi sankhani mkazi olongosoka. Akazitu amachita kuoneka, mmachita ziwaso zonena kuti uyu, uyo nde sangandisamale koma mmasankha kupanga ignore zinthu ngati zimenezijazi. Tatiyeni khalani pansi kudekha amene munakasakabe Tasakani akazi olongosoka alipo mudekhe bwino bwino koma mukapupuluma he munamizidwatu nde mupezeka zonena kuti no mwapanga ignore tima red flags tija eti ee zimene no mukuchita kuona kuti ah mkaziyu sangandithandize koma ah basi mwina zi- zi- tikaona tikapanga bwa oho tiye u- u- ukajoyina gulu lomweli la omadandaula kunena kuti eh amwene ayi nditakhala ndi chance ndinakasankhanso mosiyana Of course zimayendaso the other way paliso azimayiso ndekuti akufuna ena mabanja eti koma ndekutitu ehe akapeza amunawo nde imakasandukatu boxing itu eh iwowo ndekuti punch bag yomamenyedwa tsiku lina lililonse kusankhaso amuna osalongosoka mukasankha Mmasankha a uyo amandionekera bwino nde amatani ati amavala mwa u nigga koma ameneyo chani ohoo haa uyu akuoneka wa ndalama tamayang'anansoni kuti mamuna uyu kodi uyu khalidwe lake nlotani uyu angandisamale uyuyu osangoti kundisamala kumbali ya chakudya chokha koma kodi akapanganso take care of my emotions akandipanga treat ngati munthu ee Komano mukasankhanso nde kuti zidempete za amuna nde zikamakakudindani uko muzikhala ngati eti amuna ankhaza. Selection sankhani molongosoka. Azimayisotu akuvutika mmabanjamutu. Chabe kungoti akumayesesabe kumapilira kuti no ena bwezi mukumava zimangilire chifukwa cha zomwezi. Nde Either way, both ways tingonena chonse anthu akuvutika zisankho tiyeni tisankhe moyenelera lerotu pa Saturday ndithudi Saturday wapa 6 December 2025 malangizo abwino kwambiri ochokera ku parliament kwa a kweni muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawotu ayikeni mu comment section koma nde kuti kuwayika molemekezanso maganizo anzathu tiyambe motero akutitu.